Peter Mutharika ndi zoonatitu wakang'antha mkulu woyang'anira escom kumusamutsako ku escom kuti akulu bandukankoniko kumeneku musokonezako zinthu. Iyeyotu wapanga izi kudzera mu ofesi yake yomwe imatchedwano kunena kuti OPC, Office of the President and Cabinet. Kodi mkulu ameneyu dzina lake ndi ndani amene wachotsedwayi? Nanga kodi wachotsedwa pa zifukwa zotani? Nanga kodi angomuthotholeratu kapena mwina mwake akamusiya kwina kwake? Tiyankhe mafunso amenewa motere kunena kuti, leroli kwatuluka chikalata kuchokera ku ofesi ya a President a Peter Mutharika kudzera mwa secretary wawo wamkulu, mlembi wawo wamkulu amene amatchedwa kutino Justin Saidi. Chikalata chimenechocho chikukamba zonena kuti chasamutsatu a Kankwamba Kumwenda amene anali mkulu oyang'anira bungwe lija la escom lomwe limapanga za magetsi kunoku ku Malawi. Mkulu ameneyiyu akunena kuti wachotsedwa ku escom si wamkulunso wa escom iyayi. mmalo moti angomuthotholeratu amuchotsa kumeneko ndikumtumiza tsopano ku MUBAS komwe ndi university ya boma adzipita adzikaphunzitsa ku university kumeneko adzilandirabe masalary ake ndi zina zonse monga mmene adakati adzilandirira ku escom mwachidule adzilandirabe ndalama zake kudzera ku escom mmene zimakhalira komano ndiye kutitu adzigwira ntchito ngatino lecturer kapena kuti mphunzitsi wa ana a pa sukulu ya ukachenjede ku MUBAS kumenekoko kuchoka pamenepopo a justin k saidi kuti kupanga represent a Peter Mutharika ndi ofesi yawo afotokozanso mu chikalata chimenechi kunena kuti iwowatu ndi zoonena kutino asankhano tsopano Engineer Sinosi Maliano amene amayang'anira zokhuzana ndi ma project ku escom komweko amusankhano kunena kuti abakhalano ogwirizira mkulu ogwirizira bungwe limeneli la escom bungwe lomwe limapanga mphamvu za magetsi ndi kumagulitsa kunoku ku malawi lomwenso ndi bungwe la boma osati la private ayi funso ndilonena kuti kodi ameneyu kamkwamba ameneyiyu kumwendayo amuchotsako pa zifukwa zotani chifukwa tu ena akunjoya akunjaku akunena kuti Atangomusasanthapo kankwamba ameneyi, magesi anakhala ngati analimbako ndithu kaya timawu azitengati koma tikunena panopa azima kumene tiku tikugwirira ntchito azimanso apapa zima chaposachedwa koma anakhala ndithu timawu azitengapo ndithu ndithu yayi amene ndi amene amasokoneza ku escom kapena ena anati yayi akhoza kukhala amuchotsatu pa zifukwa zake zomwezo kuti ndi amene amasokonezako kumeneko mwina pakufunika tichitenso akafukufuku ena kumene ku bungwe la escom limakamba zonena kuti ayi mphamvu zawo za magetsi zikuchepera iyayi chani cha zambirimbiri ma excuse komano ena akuti ndi ndale chifukwa mwina mkulu ameneyu amuchotsa kutino mwina analino mkulu amene anali okondedwa kwambiri komanso okonda mcp kuti tsopano kuti mcp sili mboma nde kunali kugazano dpp kuti ioneke kulakwitsa yayi nde ndalezotu zimenezo nanga tinganene motani chomwe tingangotsimikizirana pano makosana mkulu ameneyu wachotsedwa ku escom akuti chizungu chake akuti secondment eh chizungu chimenecho akuti osati kungomuchotsa ntchito yayi angomusuntha kumene kuti uzikagwira ntchito ku department yakuti yakuti ukuku tikuona kuti sizikuyendako yayi kuti kuchotsa iweyo ndi kuti pamakhala zosiyanasiyana andichotsa ntchito mosatsata malamulo andilipire ndalama zani zani zani zani ndee zimenezo kuti azisewere bwinobwino kuchokera kumbali ya boma ati timpange kaye second ameneyi apita adzikagwira ntchito kuchani ku MUBAS ku university adzikaphunzitsa ndekuti akuti kukonza mwinano njira zonena kuti tingamusasantheko bwanji ameneyo kuti achokeretu tiyembekezere zinthu ngati zizi makamaka ku nthambi zaboma nthambi zimenenso zinthu zake zizifoyira kuti fans yambiri kumenekoko ikhalabe ikusasanthidwako cholinga chonena kuti ayikeko fans imene idzimva ndiye kuti ndi bomalo ndi zikhumbokhumbo za bomalo nanga si bomali ndi lina alinso ndi zokhumba zina anthu onga anali oti ndi a ku chipani china tingayembekezere zotani ayi mmene mwa ndi mmene zakhalira muli maganizo pa nkhani imeneyi ngati muli nawo ayikeni mu comment section koma kuwayika molemekezanso maganizo anzathu amene sitinapange subscribe tikhoza kupanga subscribe kuti nkhani zomwe tikumabweretsa pano zizitifika mosavuta akuti